Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. A President a Bakili Muluzi ndi wokhumudwa ndi kuwowozedwa kwa a Lazarus Chakwera. Loweruka pa 22 October mchaka cha 2022 mboma la Mangochi kunachitika mwambo wa chiwanja cha ayawo. Ili ni bungwe loyimira ayawo onse mdziko muno ndipo mwambowo unachitikira pa bwalo la Mangochi. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anapezeka nawo kumwambowu komwe anayitanidwa ngati mlendo wolemekezeka. Ena omwe analipo ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr Bakili Muluzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Pali malipoti ena omwe akuwonesa kuti mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anakuwidwa komanso kuzumidwa pa nthawi yomwe amadusa mtauni ya Mangochi kuti akafike ku bwalo lomwe kumachitikira mwambowu. Malingana ndi kanema yemwe akuyenda m'masamba a mchezo a Facebook ndi WhatsApp akuonesa anthu omwe akuthamanga uku akuvina nkumakuwa kuti a President a Chakwera kuno sikwawo. Anthuwa omwe ambiri ndi achinyamata akuyimba mobwerezabwereza nkumanena kuti mtsogoleri wa dziko linoyu ku Mangochiko si kwawo. Komatu Atupele Muluzi omwe kumayambiliro a chaka chino analengeza kuti asiya ndale atafika mtawuni ya Mangochiyi, analandiridwa mwamsangala kwambiri uku achinyamatawa akuyimba nyimbo zomutamanda kwambiri iyeyu mtsogoleri wakale wa dziko lino a Bakili Muluzi yemwe analamulira dziko lino kuchoka mchaka cha 1994 mpaka mchaka cha 2004 ndi wokhumudwa kwambiri ndi zomwe achinyamatawa anachita pomukuwa ndi kuwowoza mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera Ndipo anati, Zomwe zinachitikazo si zinthu zofunika kuzisekerera. A Muluzi, omwe analinso ku mwambo wa chiwanja cha a Yao, anatinso, Izizi n'zosasangalatsa kuti a Chakwera akakuwidwe kumachita kuti ku bwalo la Mangochi komwe kumachitikira mwambowu kunali bwinobwino ndipo kunalibe kunyozana kwina kulikonse. Ndiye kunyozana kukachitikire ku msewu? Iwo Anapitilira kunena kuti dziko la Malawi ndi laling'ono kwambiri lomwenso lili ndi chuma chaching'ono ndiye ndizosamveka kumamunena munthu wina kuti kunoko sikwawo kumachitanso kuti a president a Chakwerawa anali mlendo wolemekezeka pa mwambowu. Ichichi kwa iwowa akuti ndi chibwana kwambiri kotero mtsogoleri wakaleyu wapempha akuluakulu a m'maudindo wapempha akuluakulu a m'maudindo kuti apitirire ndi njira zoyanjanitsa anthu a mitundu yosiyanasiyana mdziko muno kuti mgwirizano upambane ndi kutinso m'badwo wa mtsogolowo usasochere nayo mfumu yayikulu ya mtundu wachiyawo paramount chief kawinga ya mboma la machinga inati ndiyokhumudwa kwambiri ndi zomwe achinyamata ena anachita powowoza mtsogoleri wa dziko lino Ndipo akupepesa kwa mtsogoleriyu koma akukhulupilira kuti owowozawa amachita izi kamba ka umbuli. Mfumuyi inauza anthuwa kuti akuyenera kudziwa kuti ngakhale a President a Chakwera sanabadwire m'boma la Mangochi, malamulo oyendetsera dziko lino akuwalola iwowa kulamulira dziko lonse la Malawi ndi kuyenda momasuka popeza bomali ndi mbali imodzi ya dziko lino. Iyeyu anatinso. Ichi ndi chifukwa chake ku bwalo lomwe kunachitikira mwambowu kunalibe mapokoso aliwonse ndipo chilichonse chinayenda bwinobwino. Mfumuyi inapitiliranso kunena kuti kuyambira m'nthawi ya utsogoleri wa Kamuzu Banda, zochititsa manyazi ngati zimenezi sizinachitikepo m'boma la Mangochi ndipo anthu akuyenera kudziwa kuti dziko limayenera kukhala ndi mtsogoleri m'modzi pa nthawi kotero mtsogoleri wa panopa ndi a Lazarus Chakwera. Alick Kampeza womwe ndi mneneri wa ku unduna woona za mgwirizano wa anthu anati unduna wawo ndi wokhumudwa ndi zinthu zomwe zinachitika m'boma la Mangochi. Iwowa anatinso ngati dziko inde anthu ndi osiyana mitundu ndi kochokera koma aliyense ndi Mmalawi. Ndipo anavotera a president a Chakwera ngati wowatsogolera kotero akuyenera kulemekeza chimenechi ku mwamboku mtsogoleri wa dziko linoyu anayamikira bungwe loyimira mtundu wa chiyao kamba kolimbikitsa umodzi poti palibe kugawanikana kulikonse kapena kunyozana ndi mitundu ina. Iyeyu anayamikanso kuti bungwe la chiwanja cha a yao likuthandizira kuthetsa chikhalidwe chonyansa ndi mabanja a ana achichepere zomwe kale zinali zikuchitika pakati pa anthu a mtundu wa Chiyao. Iyeyo anatinso pakadali pano makolo ku mtunduwu akumatha kutumiza ana awo ku sukulu zomwe m'mbuyomu zinali zikuvuta kamba ka zikhulupiriro zina. Chinthu china chomwe a President a Chakwera anathokoza mtunduwu ndi nkhani yosamala chilengedwe komanso chikhalidwe chawo ndipo anati utsogoleri wake ndi wozipereka kuthandiza mtunduwu mu njira iliyonse yomwe ndi yopititsa chitukuko cha dziko lino pasogolo. Mfumu Kawinga pa mwambowu inapemphanso mtsogoleri wa dziko lino kuti dera lake mabanja ambiri ali ndi mavuto a chakudya zomwe zikuonesa kuti kuli njala yadzaoneni chaka chinochi ndipo achakwerawa ndipo achakwerawa awathandize zomwe president chakwera anayankha kuti nthambi yawo yowona ngozi zakugwa mwadzidzidzi iyamba kugawa chimanga chakudya posachedwapa m'madera onse omwe akhuzidwa ndi njala mdziko muno akawinga anapemphanso mtsogoleri wa dziko linoyi kuti Miyambo yokondwerera chikhalidwe cha mitundu yosiyanasiyana mdziko muno idzichitika siku limodzi komanso malo amodzi kuti mwina pasakhale kugawanikana pakati pa anthu ndi kusankhana mitundu. Naye wapampando wa chiwanja cha a Yao, Abdul Aziz Kennedy Yassin anati ndi khumbo lawo ngati bungwe kulimbikitsa chikhalidwe cha mtundu wawo ndi kuthandizira kuti mdziko muno mukhale mgwirizano. Kupatula a Bakili Muluzi, ena omwe anapezeka ku mwambowu ndi a Atupele Muluzi, a Saulos Chilima, Speaker wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara, Inkosi ya Makhosi M'mbelwa 5, Paramount Chief Lundu yemwe ndi mfumu yayikulu ya Achewa ndi a Mang'anja. Inkosi ya Makhosi Gomani 5 ndi a George Chaponda omwe anayimira mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party, dpp, omwe kunalibeko kumachita kuti iwowa akukhala m'boma la Mangochi lomweli.